igbo bụ igbo ekele m unu sị ka onye chi biko ya zere ọ bụ nwanne m nwoke nds opinion tv abịala m ọzọ n'ụbọchị taa iwetakwuru uche nke m ka o si adị kwa mgbe kwa mgbe ndị igbo na-adị ekwu okwu ha sị na onye nwanne ya na-agba ajọ uri na ọkọ anya na-ada akọ ya ochie jikọ gbukwana onye ara na nna akụkụ ụzọ mma mmiri a na-egbukwana mma mmiri a na nna akụ ma na-egbu mma mmiri onye kpọkọrọ ọba ya mkpọkọrọ agbata obi ejiri ya wee kpoo aja ihere anaghị eme onye ara ọ wụ nne na nna ya ka ihere na-adị eme ọnụ otule rịkwanụ mma iji egbu opi kama onye ga-akwa ego ọnụ ee ọ na-awụ ụkwa hawa ya ahụ isi nwata ya ebu ya ebu isi dimkpa bịa kụgbala hiwere ya chai ọ dị njọ ka e gbuo dike gbuonu dike kugbuonu dike ya eru mgbe ọgụ dike ruru achọwakwa dike ka dike bịa lụọ ya wụ ọgụ ihe ọjọọ arụ mere chi ewela ihe wee jie ewute ejila ihe pụta n'ọgbọ kedu ihe mere m ji na-atụsi ụka ndị okenye ndị a igbo na-eji ekwu okwu bụ na ala igbo mbala ya eze ọnụ ka m ghara ịga n'ihu ebe ọ dị ukwuu geegodunu ntị ka unu nụrụ ihe ezi ọhịa a efulefu a nwa mmefu a ihe o kwuru banyere ndị igbo na ihe ndị ka o megoro eme na ndị ka ọ chọpụrụ ime eme geenụ ntị ka

I am from Okom. I am an Afghan man. I know what Afghan people are. Nke I will kill all of you. Ọ nwere ebe o kwuru okwu sị. I will.
Unu amara n'ọnụ ọgụgụ ole mmadụ ndị nke egburula egbu. unu amara n'ọnụ ọgụgụ ole mmadụ ndị nke egburula egbu na-akpọchizi ụmụnne ndị nke ọzọ n'otu n'otu na ha lọta na ha pụtachi ọnụ ya ga na-adọpụtachi ha n'otu n'otu na-egbuchi ha kedu ndị ọ na-agwa ihe ndị a niile ọ bụghị ewu bi n'ọhịa ọ bụkwanụghị ewu ka ọ na-abụ lama na ọ bụ mmadụ mmadụ dị agba ole ndu ụmụ igbo bụ ya bụ ndị asari dokubo na-agwa okwu ndị a niile asari dokubo ekwuole ndị nke o kwuru na ihe onyonyo ndị nke mbụ o kwuru sị na ọ bụrụ na ọ bụghị mbata ndị ọcha batara na ọ bụrụ na ọ bụghị mbata briten batara na ya ka na-erekwa ụmụ igbo otu nna ya shi wee ree ndị Igbo o nwekwa ebe nke o kwuru okwu si na ya ga-egbu maazị Nnamdi Okwu Kanu na ọtụtụ ihe ndị ọzọ niile nke ya nwa Asari Dokubo kwuru n'ọnụ ya emene m ihe onyonyo m mere mbụ si na adịghị m atazi ya nwa amadi ụta n'ihi na ịta nwa egbe ụta gị ịtakwa nwa ọkụkọ kpọrọ ụmụ ya gaa jụọ ụrịa nga ufu maọbụ egbe hụrụ ha wee buru ọ bụrụ na enweghị onye si n'ala Igbo ọ bụrụ na enweghị mmadụ si n'ala Igbo bụ gọvanọ si n'ala Igbo wee goo nwa amadi ọrụ ngo igbusi ụmụ Igbo n'aha ebube agụ nwa amadi a agaghị na-ekwu okwu ndị a niile o kwuga n'ihi na agwọ emebe ọgụ ya ụmụaka ewere ya kee nkụ agwọ ya emebehala ọgụ ya ụmụazị ewere ya kee nkụ mgbe dimkpa nọzi bidozie zaze dị kpakpakpa gị ma na ihe emebiele Asari Dokubo agaghị anọ taa wee malite na-erefushi ọnụ ndị a niile ọ nọ na-erefushi ọ bụrụ na ndị ndu ala Igbo Ọhaneze ndị oshi na ndị ama na mmadụ dịka Orji Uzor Kalu na ndị ọzọ ha sị ha bụ ndị ndu ala Igbo jiri ala Igbo wee kpọrọ ihe jiri ihe gbasatara ụmụ Igbo wee kpọrọ ihe Asari Dokubo agaghị na-ahụta anyị dịka lama ewu atụrụ ọkụkọ ọ ga na-egbu otu ọbụla o shi wee masị ya na-enweghị onye ga-ajụ ya ajụjụ okwu ndị a niile ọ nọ na-ekwu chike ọwụ na-ekwukwa ihe ọ na-akpọ igbo mana ahụbeghị m ebe ụmụnne anyị ndị a niile bụ ndị nọ n'ọkwa ọchịchị kpọrọ ya nwa amadi nye ya mkpịsị n'aka onwebeghị ndị ọhaneze ndị igbo n'ụwa ịgba egbe ọnụ ka m kwuo ya n'eze wara awa na ọ bụrụ na nwanne anyị nwoke bụ Hope Uzodimma bụ sị ya wụ onye chịga ala Imo steeti ego nwa amadi a ọrụ ngo ịbata n'Imo steeti bịa rụọrọ ya ọrụ dịka ebube agụ rụọrọ ya ọrụ igbushi ụmụnne anyị n'aha na ya chụga ndị ESN ya chụga ndị IPOB asari dokubo agaghị anọ taa na-atụshi ụka ndị ile ọ nọ na-atụshi nke nke bụ eziokwu ihe mega taa si anyị n'aka ihe niile asari dokubo mega taa na o si ndị ndu ala igbo n'aka ọhaneze ndị igbo aghọọla racha racha

ọ bụrụ na ọ gbachita nkịtị nwa amadi a na-ejiri onye a na-arụ ọrụ n'ala imo steeti atụtụrụ ndị ntorobịa anyị na-egbushi atụtụrụ ụmụ okorobịa anyị na-egbushi kwa ụbọchị kwa ụbọchị n'aha na-achụga esn legodunụ anya n'ugwu hausa ma ọ bụ otu a ka e si na-egbusi ya ndị nke ha legodunụ anya n'ugwu hausa mmadụ ole ka unu hụ si n'ugwu hausa pụta ya na-atụ ha n'ọnụ ma ọ bụ ala yoruba na-atụ ha n'ọnụ na-abụ naanị n'ala igbo onye kpọọ be ya ọkpọkọrọ agbata obi ejiri ya wee kporo ahịhịa enwe m ọtụtụ okwu m nwere ikwu na ya wa ihe onyonyo a n'ihi na okwu ekwuola onwe ya gị bụrụ onye gere ntị wee nụ ihe ọ ihe o kwuru ma ebe ọ kpọga ma Simon Ekpa na ndị ọzọ na-asị na ihe a na ọ politikal solushon na ya wa ihe na ọ politikal solushon ya na gịnị na ọbụladị gọọmenti ma ihe gbasara ya na-ejizi ya wa nwa amadi a na-arụzi ndị Igbo ịkpakwụ na-asụbilata ndị Igbo chetanụ na mbụ na o nwere mgbe Buhari kwuru okwu tupu ya rịtuo sị na ya ga-ekuziri ndị Igbo ihe a mụtara na civil war okwu ndị a ana m echefu echefu na ya ga-ekuziri anyị the civil war language mgbe a ka a malitere ịbịa with all these strategies ma ịgba ahịa ndị Igbo ọkụ na ihe ndị ọzọ bido na-asụ ndị Igbo akwụ mana o nwe onye Igbo jiri ọgụgụ isi wee na-eme ihe tụmadị ndị ndu anyị kama ha niile nọ na-achị adị ka mgbe aja na-achị ụkpara ọ bụ ihe mwute gị onye onye ihe onyonyo a rutere aka biko tụsara m ihe onyonyo a udo dịrị